ụmụnne m daalụnụ vidiyo nke a ga-abụ n'Igbo maka ife metụrụ ọbara ife metụrụ onwe anyị and eh, ihe o ji dị mkpa ka a sụọ ya n'Igbo bụ na ndị iro na-enwe aṅụrị ma ọ dị ha ka ọ na aya dị ime ezi nwanne m fa nọ n'ebe fa gee ntị na-afụ ebe m na-ekwu ife m chọrọ ikwu fa ga-enwe aṅụrị were mma wanyekwuo n'etiti anyị ofu nwanne anyị nwoke mee postu taa sị na streeti ndị na i ruo na Anambra na streeti nwesịrị afa Ebonyi na a na-agbanwesi ya mana i ruo na Ebonyi streeti nwesịrị afa Anambra adịsịa nnọọ nya bụ ife ọ gbagwojuo m anya m wee sị ka m jụọ ajụjụ na onye ajụjụ ada efu ụzọ M wee jụọ ya, O nwere streeti a na-akpọ Ebonyi nọ na Anambra a gbanwere afa ya ka ọ nọ streeti ndị e, streeti ndị e ji afa obodo dịsị na Ebonyi ma ọ ndị Ebonyi wee baa afa o wee gbazie m ụkwụ n'ana wee sị na o nwe streeti a na-akpọ Abakaliki before then ofu nwanne anyị nwoke amarọ m steeti o si abịa kọwa ya na o nwe streeti nọ n'Ọka a na-akpọ Abakaliki na a gbanwere afa ya Ọka ọ capital Anambra before m kwue ife ọbụna m kọndemụ ya m sị mba na ife a jọgburu onwe ya na ife a jọgburu onwe ya ekwesịrọ ichenji afa streeti ahụ from Abakaliki to anything even afa nna anyị ukwu Zik ekwesịghị ichenji afa streeti ya to Zik o kwesịrị ịda aza Abakaliki ahụ ọ na-aza m kọndemụcha ya ndị mmadụ na-atụsị ọnụ n'okwu nwanne anyị nwoke ahụ onye mekiri post a nweziri ife ọ bịa kwuo na ndị Anambra kpọrọ ndị Ebonyi asị ị sị m kwuo o bughị ife ọjọọ n'obi wee kwue maka etu o si wee saa okwu oge m nyere ya correction gosiri na o bughị ife ọjọọ n'uche ma ọ n'obi ife m sara ya ozugbo ozugbo ọ na ị kpọrọ ndị Anambra asị na ọ nya ka i ji wee na-eche na ndị Anambra kpọrọ ụnụ nwa asị o wee sị mba na nkata ka anyị na-akpa wee ghọta ihe na-aganụ ọ bụghị asị ka ọ kpọrọ ndị Anambra and o nwekwana onye Anambra kpọrọ ndị Ebonyi asị o nwere ike inwe onye Ebonyi mejọrọ onye Anambra onye Anambra ahụ a na-ewere ya iwe nwee ike nwee onye Anambra mejọrọ onye Ebonyi onye Ebonyi ahụ a na-ewere onye Anambra ahụ iwe mana ka ị sị na as a collective na ịkpọrọ mba ha asị ndị Igbo na-emebi emebi mana ndị Igbo emebibere etu ahụ even ndị kwafugidere ọbara ndị Igbo kwafu ruo figure a na-akpọ 3 million ndị Igbo akpọọdụ ha asị collectively even ndị na-aghọwusi ndị Igbo akwanye ha n'ụbịam ana ha tithe and offering aghọwusi ha o ruo turn ndị Igbo ndị ahụ zọrọ ndị Igbo akpọbedu ndị ahụ asị collectively talk less of ịkpọzi ndị ya na ha ṅụrụ ofu ara asị mana obodo ọbụla adahụ akwanite akwanite kwa ụbọchị asị akwụ m n'ọkwa ahụ na ọ kwa ụbọchị obodo ahụ na-anachigha azụ ife igbo ji adachigha azụ nke na ọ nọzi in question taa na ọ nọzi na ajụjụ ma ndị igbo ndị a ha fụrụ ndị igbo ndị a n'anya wụ a na-ehi nwanne ehi a na-echukwa nwanne echukwa nke ndị igbo ada echukwa ya echukwa and o nwedụ ife ọzọ e ji echukwa nwanne na a bịa na mba ndị ka nọ na level a ndị igbo nọ na ọ ife ndị oyibo na-akpọ religion nwanne anyị nwoke unu na-akpọ a na-akpọ Fada Angelo Unegbu ezigbo mmadụ ka ọwụ ana m ege ihe ọ na-ede ana m agụ ife ọ na-ede maka na ọ bụ onye katọlik ọ ga-afụ bishọp Matthew Hassan Kukah ka nwanne ya maka na mụwa na-eme omenala m fụrụ anụ onye igbo ọbụla na-eme nke a na-akpọ authentic omenala ọ bụọkwa nke agwọ ọgwụ nke a eme magomago nke a nke ahụ arụ ka ha na-eme mana m fụrụ anụ onye ọbụla sị mma m gwu wayo na omenala sị sị egwuna ya mma m metụ ife abụghị nke m aka na omenala sị sị emena ya Nụọ nwaanyị m agbaa nkwụ maa ọgọdọ mee ego ya maka ife omenala kwuru afụ m onye ahụ sị nwanne m so na ife m na-akọwa wụ na o nweghị ihe ọzọ ya-eme ka akpọmasị ahụ ghara ịbata karịa na ndị Igbo ga-anachigha n'omenala apụta m ụwa na-anụ na ndị Ikwere zọkọji property ndị Igbo ụmụnne ha nna m emeghị ka m ghọta na ndị Ikwere wụ ndị mba ife ọ gwa m na ụmụnne anyị ọpọ ndị o tufuru ụlọ ebe ahụ o meghere ọnụ ya sị nnọọ ụmụnne anyị m pụta ụwa na-anụ na ha zọkọji property anyị na-etolite na-egekwa ntị o nwere ebe m geruoru ntị wee ghọtakwa na o nwere etu anyị si mejọ ha n'oge ndị ọcha butere agbakwa ohu anyị agbaghị na o nwere ndị si Anambra Imo, Ebonyi, Rivers ahụ na Ikwere ahụ Igbo Delta maybe even Igbo Edo Enugu tiisiri aka n'ohu ahụ n'ịgba ohu ahụ na ọtụtụ ndị Ikwere a wụ ndị ụmụnne ha rere ere na o so n'ife na-ewe ha iwe anyị na-ajụ kedu etu a ya-esi wee kwuo onye ukwu ahụ wara O nwere oge m bi n'Abuja o nwere somebody si ọ bụghị Ikwere ahụ ọ wụkwa obodo dị ya nso ị ma ife o ji wee kweta na mụ na ya bụ nwanne o nwere akwụkwọ m dere ife m bara ya bụ Igbo Jews in Africa akọwara m maka ọfọ ebe ahụ m were akwụkwọ nye ya ọ gụchaa o wee tie mkpu ọ wụkwa na public sị e wee na-agwa anyị na anyị na ndị Igbo abụrọ nwanne ọ bụrụ na anyị na ndị Igbo abụrọ nwanne kedu ife ha ji nwee ọfọ anyị wee nwee ọfọ ndị Ịjọ ghara inwe ọfọ okwugba n'izu na ọ gụrụ akwụkwọ na-aga n'ihu o wee sị na ụbọchị ịsaa omenala ndị Igbo sị na ha ya ada ebi ugwu na ọkwanụ ụbọchị ịsaa ka anyị ụbọchị ịsatọ a gachaa ụbọchị ịsaa ọ na-abazi n'ụbọchị ịsatọ na ọkwanụ ka anyị si ebi ugwu ọ sị na ife chịrịziri ya wuo ya n'ana wụ oge ya gụta maka ọmụgwọ n'akwụkwọ ya sị na ha na-eme na ọmụgwọ na ndị gbara ha okirikiri adịghị emekwa ya etu a ndị Igbo si eme na ị nwere ike mụ na nwunye gị mụchaa nwa na mba ndị abụrọ anyị nwa ma ọ ha nwa nọkwa na Rivers ahụ ma ọ na Bayelsa nwaanyị mụchaa nwa ahụ si ha anya ya ike 2-3 days ọ banye kichin sinyere di ya nri ọ sị mana nke ndị Igbo na a gụtaziri na akwụkwọ a na ife wọ- na ife eji enwe ọmụgwọ ahụ na nwaanyị ahụ mụrụ nwa na ọ dị ka nwaanyị nọ na nsọ okwugba n'izu na ọ wụ na nka nọ n'Abuja ọ ya bịa mitin ndị obodo anyị mụnwa ya eje mitin ndị obodo ha bikos ọ fụ ha ana na omenala m na-eme ka nyanwa na-eme onwezi onye gwara ya na mụ na ya bụ nwanne so ụmụnne m ndị Igbo ama m tite na mkpu eje na Facebook jee na Twitter eh, we are one onweghị ife ọ ga-achieve Ife ga achieve ihe wụ ndị niile ahụ nwere ofu nwere ife a na-akpọ omenala ibido mewe omenala ahụ ka omenala ahụ chịkọọ ha ọnụ ị fụrụ example m nyere nwanne anyị nwoke m sị ụnụ na m na like ife ọ na-ede Angelo Unegbu onwedịghị onweghị ife ya onweghị fọtụ ya na Matthew Hassan Kukah ma katọlik onye yoruba na idiri ịfụ onwe ha na ha wụ ofu o nwee ndị igbo banyegoro ịkụ isi n'ala ha fụ onye ugwu na-akụ isi n'ala ọ ya dị ha ka ha fụ nwanne ha etu a ka ọ dị oge m bi na Abuja omenala ka m na-eme jụọ na-ese onye Juu tụ ha n'ụkwụ na Naịjirịa onye Juu ma onye Izrel ọ ya abịabe m especially ndị n'ime ha ghọtagoro na religion a na-akpọ Judaism na omenala mụ ya ndị gụgoro akwụkwọ m fụ ebe a kọwara ya kọwaruo ya n'isi na religion a a na-akpọ judaism a na-eme n'israel taa na ọ n'ime omenala ka o si pụta ị ma na o nwere ndị anọghọ na blind argument nọọ ị sị na ife a dị oji igosi ha etu o si eji oji ị sị na ife a dị ọcha igosi ha etu o si acha ọcha oge ha bidoro na-anụ na Remy Ilona edegoro akwụkwọ 21 sị na ọ omenala mụ judaism ha dị shocked abịazie mee gịnị gụwa akwụkwọ m wee fụ na eziokwu ka m na-ekwu na i ruo na Deuteronomy 6:1 ị fụ ebe Chukwu gwara ụmụ Izrel na ife niile a m kụziri ụnụ site n'ọnụ Mozis wu ife ụnụ ga-adị na-eme na ana ahụ ụnụ na-aba mee na ana ya bụ ndị Igbo ife ga-ewetakwa unity wụ onye ọbụla nashigha omenala na ịmata etu i sigoro jefie ụzọ nashigha na omenala nachigha na nke a na-akpọkwa authentic omenala ọ bụghịkwa nke oke ite ọ bụghịkwa nke magic ọ bụghịkwa nke magomago omenala sị ịdụ pụọ chọọ ife ị ya-arụ omenala ekwurọ gị kpebe ekpere o kwurọ gị chụwa aja so o nwere anụ onye sị gị na ya na-eme omenala na ife ị ga-eme ka ife gara gị wụ ịchụ aja ma ikpe ekpere gwee na onye wayo ka ọ wụ chọba onye ọbụla dị active n'otu a na-akpọ Omenala Defenders ka o gosi gị nke wụ ezigbote omenala udo dịrị unu ndị Igbo daalụnụ